Tacaíonn sin le Chameleon Life agus beidh seisean ar fáil ag an féile ceoil Body and Soul ar an Satharn ar an stáitse Wanderlust. Anois, inis tú giota beag faoin féile ceoil seo Body and Soul. Thosnaigh Body and Soul mar áit beag san Picnic Leictreonach agus bhí sé an saghas an spás a bhí an holistic, nó spiritual rudaí, you know, bhí massage agus hot tubs agus Sea. gach rud mar sin. Ach um, chuaigh sé ró-mhór cosúil leis an electric, um, picnic electronic agus ansin timpeall sea ceapaim go raibh sé cúig bhliain ó shin uh, bhí an smaoineamh chun é um, a dul ina aonar uh, i mí uh, Meitheamh. Tá an ceol beagáinín uh, difriúil ná na féile eile is dócha. Um, bíonn sé níos mó faoin talamh agus bíonn banna ceoil speisialta gach bhliain. An bhliain seo beidh sé Leftfield is dócha go bhfuil an an band is mó ach chomh maith leis sin tá Super Furry Animals ar an Satharn agus Goat, em. eh tá a lán daoine ag dul chun an banna ceoil sin a fheiceáil. Sea. ar an Satharn agus em chomh maith leis sin tá a lán banna ceoil ó eh Baile Átha Cliath nó ó Éirinn freisin cosúil le Shit Robot agus tá Shit Robot ó Balbriggan ach tá sé ina chónaí i Berlin anois ach eh tá sé an-mhór tá sé signed leis an DFA eh label i New York Agus sea, tá sé an-mhór thar lear ach tá sé ó Balbriggan agus beidh sé sin ar an Midnight Circus tent ar an Satharn freisin. Agus seo é rian ó Shit Robot agus an ainm air ná We Got, We Got A Love featuring Reggie Watts, an amhránaí, Agus seo é track an-mhór a bhfuil san na na dance floors i timpeall Éireann is dócha. Shit Robot ansin le We Got The Love agus beidh seisean ar fáil ar an stáitse Midnight Circus ar an Satharn. Aoife, céard eile atá ar siúl ar an Satharn? Bhuel tá go leor like I mean, Tá, tá a lán stáitse ach chomh maith leis sin tá tents freisin agus tá bar ceoil, tá a lán bia agus tá comedy agus tá rudaí holistic freisin cosúil le massage, tá 'fhios agam tá yoga ar siúl ar an stáitse Wanderlust ag tús an lá ar an Satharn. agus cailín is ainm di Carla Kelly dhéanann sí yoga le house music so is DJ í ach chomh maith leis sin is yoga múinteoir yoga é freisin so tá sí chun rudaí mar sin a dhéanamh sin é an rud speisialta faoi body and soul tá sé beag ach tá sé ag éirí an-mhór anois tá níos mó daoine ag dul anois agus tá sé níos mó i bhfad níos mó stáitse agus rudaí mar sin ach sin é an rud speisialta. Ach chomh maith leis sin tá a lán lán ceol agus tá a lán ceol ó um, an ceantar seo freisin. Go leor daoine a bhí in Near FM cheana um, tá Cormac uh, eh, ag déanamh AV set ar an Absolute Bar. Tá Deadbots um, ag seinm tá banna ceol, tá Ashley Beadle is DJ é ó uh, uh, an UK agus is iontach é, tá a lán coirnéilíní amach so tá a lán daoine ón cheantar seo, ar fud an tír agus thar lear freisin agus tosnaíonn sé ar an Aoine go mall agus tá a lán rudaí ar siúl ar oíche Aoine agus tá den ar an Satharn tá bhí muid ag rá tá a lán rudaí ar siúl, a lán DJs, a lán rudaí, tá Panti ag déanamh rud san Vodafone stage le This is Pop Baby agus rudaí mar sin. Agus is féile campáil é? Tá sé fós féile beag so tá an camping an-mhaith i ndáiríre. An cuid is mó de na daoine. bíonn siad ag campáil. Agus an bhfuil an ceart agam nuair a deirim go bhfuil an-mhórán ealaín agus rudaí deasa ann, cineál tugann sé ardán do dhaoine rudaí a thógáil agus a chur. Sea, tá a lán arts agus crafts, is féidir leat ceannach rudaí mar sin, tá a fhios agam daoine gur dhéanann siad éadaí agus knitwear agus rudaí mar sin agus beidh siad ag obair ann. Ach is dócha, san oíche den, bheadh siad in ann páirtí le na daoine gach éinne eile. Sea, sea. So tá an bia an-dheas ann i Body and Soul. Tá sé sin go léir ag dul ar siúl ar an, ar an Satharn ach ar an Domhnach tá Leftfield. Roimh é sin Nightmares on Wax agus tá sé sin DJ Ease ó, Nightmare on Wax, bhí sé, bhí baint acu le Warp Records. Ní minic go bheidh Nightmare on Wax ag seinm in Éirinn freisin. Chomh maith le sin tá DJ Ease ó Nightmare on Wax chun DJ set a dhéanamh san Absolute Art Bar ar an Domhnach freisin. Right. So tá Nightmare on Wax agam anseo so b'fhéidir go bheidh sibh in ann éisteacht leo. So nightmares on wax ansin agus beidh siadsan ar fáil. ar an Body and Soul Main Stage ag a deich a chlog roimh Leftfield so Iontach. yeah beidh sé sin go maith. Agus Aoife, anois tú, beidh tú féin ag seinm ag an féile seo? Tá gnó agamsa le Radio Shack Ok. agus tá Radio Shack grúpa DJs ó Baile Átha Cliath, an chuid is mó dúinn ceapaim, agus

chomh maith le cúpla reggae DJs. Ansin ag a dó a chlog beidh Mark Kelly ar siúl agus is saghas soul DJ é. Beidh mise air tar éis é sin timpeall, b'fhéidir go bheidh beidh na hamanna beagáinín saghas loose, you know, Sure. ach beidh mise chun uair a chloig de R&B a dhéanamh, hip hop agus rudaí mar sin agus Iontach. ansin tá mé chun é a thóg suas. go dtí House agus beidh mé ar siúl le haghaidh dhá dhá uair is dócha. Ach tar éis é sin beidh muid ag déanamh an 12 a chlog go dtí 2 a chlog Iontach. agus beidh em, mé le Tony Walsh agus tá sé sin, tá mé féin agus Tony ag eh, ag DJing le chéile ó cí- timpeall 23 bhliain so beidh muidne eh, chun an eh, an oíche sin a chríochnú agus tá, ceapaim, go bhfuil sé sin an rud deireanach a bheidh oscailt freisin so beidh sé. sa féile ar fad? le haghaidh an féile ar fad so beidh, beidh craic mhór againn ach bíonn díomá orainn nuair a bhíonn sé críochnaithe mar caithfidh siad é a chríochnú ag a dó a chlog, sin é.

lost. Tá Tíge ag déanamh rud éigin live sa Midnight Circus. Iontach. Tá a lán rudaí ar siúl i rith an lá agus san oíche. So, yeah, beidh sé deireadh seachtaine an-mhaith. Iontach ar fad. Agus cá bhfuil sé ar siúl uair? Ballinlough Castle, sin é, agus tá sé i Westmeath. agus níl aon ticéidí. Bhí saghas early bird um, is dócha tar éis an Nollaig Sea. agus um, níl siad ródhaor i ndáiríre ach just imíonn siad ana ana tapaidh. So b'fhéidir an bhliain seo chugainn beidh suim ag daoine dul má, má, má, muna raibh sibh ann um, is Cinnte. iontach an féile é, you know. Cinnte. So agus chomh maith leis sin tá an Domhnach go formhór i gcomhair daoine le páistí. Tá áit i gcomhair tá saghas playground ann so tá sé saghas an family day ar an Domhnach agus tá ticéidí special i gcomhair é sin. Sea. Aoife bain an-sult as an féile ag an deireadh seachtaine agus go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat.